Don kibaru lamɛnbaaw gurupu dolo kibaru darul fatwa an bɛna aw ka don kibaru ko baro lase aw ma n'an b'a fɔ a ma ko eh, foroba jate bi foroba jatew la ni o bɛnna kɔbalon ma zuwɛn kalo tile tan ani saba nansara san kalo wɔɔrɔnan isa moyi waa fila mugan ani fila ka bɛn ni furancɛ kalo seli fila ni ɲɔgɔn cɛ kalo tile tan ni saba farafin san kalo tan ni kelennan hijira san waa kelen kɛmɛ naani bi naani ani saba sɛnɛfɔdon kebe aw ka bi foroba jate an bɛna o lase aw ma bi foroba jatew la an b'a fɔ bi tɛ don gɛlɛnba ye ka ɲɛsin jama ma don duman don ka ɲɛsin jama ma nka mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi bi sabula nataw kɔni tɛna fa i n'a fɔ i mako bɛ a la cogo min i ŋɛ i ye fɛn min ŋaniya siri natala kow la bi a tɛna fa ka kɛ i sago ye mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi bi tagama siraw kan dolo kunbaba fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni waati dɔw ye u bɛ se ka kasaraw porovoke sirabaw kan tɛrɛndɛkabinw bɛ se ka caya bi tile kɔnɔ fo ka taa se jigilamisɛnyaw ma ale ni dɔgɔyalimaw n'a bɔra o la tɔɔrɔbaw tɛ ka ɲɛsin jama ma siko minnu kɛra ka bɛn bi ma o siko olu ka di i ye siko min kɛ bi ale yɛrɛ de don bi siko ka ɲi den minnu bangera ka bɛn bi ntɛnɛn in ma an b'a fɔ ko bi denw bidenw ka ɲi u ka fisa sabula maaw don minnu ni u bɛna hinɛ a musolakaw de bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ dɔɔni furuso kɔnɔ ani furusaw la furu yɛlɛma yɛlɛmaw bɛ se ka biden musolakaw sɛgɛn walima u bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ furusow kɔnɔ a cɛlakaw den minnu bangela ka bɛn bi ma ka daminɛ surɔ zoro ɛri ka taa bila fo bi ntɛnɛn su nɔ zoro ɛri la o cɛlakaw bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye minnu ni u bɛ hinɛ u bɛna makari u bɛna sɔrɔw kɛ nka a dɔw la yɛrɛkɛliw ni somɔgɔ kungo balimasira kungo ani dɛmɛbaw o bɛna u ka nafolo yɛrɛkɛ u bolo o ye bi denw ka eh, foroba jatew ye den minnu bɛna bange ka bɛn bi ntɛnɛn ma u tɔgɔw n'a b'a fɛ k'u tɔgɔ da dolo kɔnɔ tɔgɔw bɛ se ka kɛ j b y tɔgɔw bɛ se ka ta ka bɔ o koloden saba in de la j b ani y bidenw tɔgɔ bɛ se ka ta ka bɔ olu kɔnɔ wala nin ne tun ye aw ka bidenw kibaruya ye min farala ɲɔgɔn kan dolo karamɔgɔ ahmadali basiru ayidara fɛ ka bɛn ni karimu sanɔ ka yamaruya ye an bɛ aw fo ka aw waleɲumandɔn aw minnu bɛ k'an lajɛ ani aw minnu bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ mali kɔkan yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun an bɛ deli ka baro kunkurunin dɔ kɛ don kibaru kɔfɛ ka maaw la ɲɛnajɛ bi an bɛna dɔɔnin fɔ a la an b'a jira aw la k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ ye ala ko ani mɔgɔ ko an bɛ deli k'a fɔ aw ye mɔgɔ si kana ala minɛ ka maaw bila aw kana maaw fana minɛ ka ala bila diɲɛ ye o fila de ye ala ko ani maa ko la n'i adamadenya yɛrɛ ta k'a lajɛ ala niyɔrɔ ani mɔgɔw niyɔrɔ i ka se olu kɛcogo de la k'a sabu kɛ n'i yɛrɛ ye a lajɛ anw ka bi adamadenya la k'a sabu kɛ diinɛ ko ani laada ko olu fila nana ɲagami ɲɔgɔn na anw bolo ka se ka kow fereke an t'a dɔn an bɛ taa a fila min fɛ tuguni nka adamaden dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye yɛrɛ dɔn de ye dolokaramɔgɔw b'a fɔ an ye ten k'an ka fɔlɔ ka an yɛrɛ de dɔn n'an y'an yɛrɛ dɔn an bɛ se ka an maaɲɔgɔnw dɔn n'an y'an yɛrɛ dɔn an bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn o la lahara ko in an bɛ sɔrɔ ka o ɲɛɲini sabula tuma min na ni diinɛ kow nana diɲɛ kow fereke an bolo fereke donna diinɛ ko la fereke nana don laadako la a kɛra tagafan tɛ yen tuguni segifan tɛ yen o la an bɛ segin an yɛrɛ hakili de ma sisan ka kow lajɛ ala in yɛrɛ ye mun ye e yɛrɛ ye mun ye n'i ye ala ko in ta ka bɔ adamadenya la a tɔ b'a dɛ anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka o ɲini k'o dɔn an ka ɲɔgɔn gasi sigi o la ala ko in bɛ ɲa i bolo mɛ n'i ma i maaɲɔ gasi sigi n'i tɔɔrɔ tola ka se i maaɲɔw ma i ka ala ko tɛ ɲɛ i bolo i kana da ala bato ma cogo o cogo mɛ ni i mɔgɔɲɔgɔnw ma kisi i tɔɔrɔ ma i mɔgɔɲɔgɔn ma kisi i ka degun ma a ka gɛlɛn ala ko in ka ɲa e bolo fɛn kumaba ye wolonfila ye fɛn kumaba wolonfila bɛ yen ni o ɲana i mɔgɔ min bolo i ka fɛn bɛɛ ka ɲi o fɛn kumaba n'o ye maa min labɔ diɲɛ ko bɛɛ bɛ ɲa i bolo diɲɛ ko foyi t'i kɛɲɛ an bɛna o baro kunkurunin tugu bi an ka don kibaru kɔfɛ baro la o fɛn kunbaba wolonfila o ye jumɛn ye sabula ni i ye o fɛn kunbaba wolonfila in ta ni o bɛɛ ɲɛna i bolo furu t'i kɛɲɛ ayiwa garijɛgɛ ko t'i kɛɲɛ mɔgɔya t'i kɛɲɛ ala ko yɛrɛ t'i kɛɲɛ nka fo o wolonfila bɛɛ ka dafa i la dɛ nka mɔgɔw banna kow ɲɛɲinili ma dɔrɔn ka to hali an mana maga yiri la k'an b'o kari ka ko o ye haramu ye n'i nasi bɔ k'i b'o ko o ye haramu ye n'i kilisi dɔ tu k'i b'o mun i la o ye haramu ye fɛn bɛɛ kɛla haramu ye fɛn bɛɛ kɛla bidagaya ye nka maa kelen minnu tun ye yiriw kɛ haramu ye mɛ bi olu kelen tilala ka na yiri dɔw kɛ daga ko fɔ kira yɛrɛ kisi nɛɛma b'a kan k'a ye dugawu kɛ yiri dɔw kan ko pasawalida wa bɛ pasawalida de bi o publicité bɛ ka kɛ telew la ko kira ye dugawu kɛ o yiri kan o tuma kira ye yiri tɔw danga wa a bɛna tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ a fɔra yan ko n'i ye yiri kari ka ko o ye haramu ye k'ala minɛ n'i ye nasi sɛbɛn k'o ko o ye haramu o man ɲi mɛ bi bi na nasi nana daga o mɔgɔ kelenw fɛ ko kuranna ji bi olu nana yiri dɔw ta o tɔgɔ ma ko pasiwalida ka ni nɔnsiku ko kira ye dugawu kɛ olu kan nka kira ye si danga a ye zaban danga a ye ngunjɛ danga a ye yiri tɔw danga mɛ a ye dugawu kɛ pasiwalida yiri nin kan ale ni eh, nɔnsiku kan olu fila dɔrɔn a bɛna yiri tɔw bɛɛ daga an bolo yan tuguni n'an bɛ taa an bɛ se o la adamaden fɛn o fɛn n'a bɛ hɛrɛ dɔ se e ma k'a lase e mɔgɔɲɔgɔn dɔ ma o man kan ka degun dɔ lase ala ma abada o la o diɲɛ fɛn wolonfila o fɔlɔ o ye sibiri ye n'a bɛ fɔ o ma dolo karamɔgɔ fɛ ko saturne ale bɛ ale ye dolo ye min ni a bɛ kantigiya fɔ bɛnkan bɛnkan sibiri ye bɛnkan de ye o ye kantigiya de ye walima i bɛ se k'a fɔ ko layidu walima bɛnkan walima kumakan ɔ ni sibiri dolo y'i jɛ i b'a sɔrɔ nin fɛn ti dafa i la abada kantigiya n ye nin fɔ mɔgɔ ye n ma bɔ n kan kan fiyewu n ye layidu ta n y'a dafa n ko i ma sini na i nana sini n ko tiɲɛ na n tun ko i ka na bi mɛ a ma ɲɛnabɔ an k'a bila don wɛrɛ la o fana ka fisa mɛ e bɛ layidu di mɔgɔ ma e t'a dafa walima e yɛrɛ mana min fɔ e t'o kɛ e ni mɔgɔ mana bɛn ko o ko kan e b'o tiɲɛ e kumakan yɛrɛ jatilen tɛ n'e ma farati a bɛ jouer i garijɛgɛ kan a bɛ jouer i ka fanga kan a bɛ jouer i danbe kan a bɛ jouer i ka laada kan fo sibiri dolo fo o ka dɔ sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ la wala i kumakan bɛ lamɛn n'i ye min fɔ a bɛ kɛ nka mɛ n'a nana kɛ ko kan t'e la ni e ye fɛn fɛn fɔ mɔgɔw t'a jate n'e ye layidu min ta e t'a dafa i ni mɔgɔ mana bɛn fɛn o fɛn kan i b'o tiɲɛ i b'a sɔrɔ i ka sɔrɔ bɛna dulon i yɛrɛbakun la foyi tɛ se ka kɛ e kun tuguni ni e yɛrɛ bolo ma o kɛ donc mɔgɔ ka sɔrɔ mana jɔ i yɛrɛbakun kelen na dɔrɔn o ye garijɛgɛ pɛridi i ma fo sɔrɔ dɔw ka ɲini ka na lase e sigilen ma bon mun b'a se mɔgɔ ma layidu dafabaliya ani kantigiya labatobaliya ani bɛnkanw tiɲɛni ani kumakan labatobaliya donc ni sibiri dolo ye mɔgɔ o mɔgɔ jɛn nin fɛn ninnu bɛ manke i la a filanan o ye juma dolo ye o ye kɔrɔ bonya de ye juma dolo bɛ na ni bonya de ye bonya kɔrɔ bonya kɔrɔ ka sigiyɔrɔ di a fa ma dɔgɔ ka sigiyɔrɔ di a kɔrɔ ma kɔrɔ bonya bɛ daminɛ kabi du kɔnɔ fo ka taa se dugu kɔnɔ fo ka taa se karamɔgɔya ani ɲɛmɔgɔya ma mɛ i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ bonya tɛ a la i b'a sɔrɔ a ye juma dolo jɛ ɔ n'i dun ma kɛ mɔgɔ bonyala ye tuma dɔw la fɛn dɔw b'i jɛ dɛ parce que mɔgɔ bɛ fɛn caman sɔrɔ bonya de kama i bɛ to bonya la fo i bɛ na dɔnni sɔrɔ i bɛ to bonya la f'i bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ to bonya la f'i bɛ dugukolo yɛrɛ sɔrɔ mɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ko bonya t'a la fiyewu a ye juma jɛ donc dolo ninnu bɛ se ka na dɔgɔkun na i n'a fɔ i bɛ juma min yɛrɛ dɔn walima n'i y'a jɛ jumadonya fɛ i bɛ se k'a sɔrɔ juma ascendant la walima i bɛ se k'a sɔrɔ juma yɛrɛ ka descendant la walima juma san donc ni i ye nin bɛɛ jɛ i yɛrɛ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ bonya bɛ tila e la quoi a sabanan o ye kari dolo de ye kari dolo ɔ o ye a bɛ fɔ o ma ko soleil an bɔra juma min na sisan o ye vénus de ye an nana kari dolo la ale soleil ale ye ɛɛ kan kelentigiya de ye quoi kan kelentigiya aa kari dolo mana i sɔrɔ i bɛ kɛ kan kelentigi de ye ayi n'i ye min fɔ i b'a kɛ hali ni ni bɛ tigɛ i tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i t'o fɔ kari dolo ye kan kelentigiya de ye kan kelentigiya n'a da ye sera ka fɛn o fɛn fɔ ko n b'a kɛ ayi hali n'a bi sa a b'o kɛ mɛ n'a da ko ko n tɛ fɛn o fɛn kɛ hali n'i b'a kun ci a t'o kɛ kari dolo de b'o lase mɔgɔ ma ɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ na a balimakɛ fɛ n muso bɛ dɔgɔtɔrɔso la n mago bɛ waa tan na waa tan yɛrɛ tɛ ale kun nka balimaya hinɛ kama a bɛ se k'a balimakɛ munumunu sini n bɛna waa tan ɲini k'a d'i ma k'a sɔrɔ a t'a kun abada ni kari dolo y'i sɔrɔ a t'o kɛ a b'a fɔ a tɛ yen de ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ mɛ min tɛ ale kun ka gɛrɛ a jigi da garijɛgɛ kan k'o layidu ta e ye ni kari dolo n'o y'i sɔrɔ a t'o kɛ abada a bɛ tiɲɛ de fɔ a a tɛ yen ou bien n'a ko k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ o kɔrɔ k'a pɛrɛla o kɛli kama donc kari dolo ye kantigiya de ye kan kelentigiya donc ni nin ye mɔgɔ min jɛ dɔrɔn est ce que i ka garijɛgɛ ma tiɲɛ wa ko dɔ tɛna tiɲɛ i bolo wa a karisa ko a bɛ nin kɛ a m'a kɛ karisa ye layidu ta a m'a dafa donc kantigiya ɛ kan kelentigiya ale ni fɔlɔ min fɔla sibiri la u fana tɛ kelen ye différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛrɛ tɛ n bolo bi n'o tɛ n tun bɛna walawala wɛrɛ k'a kan mɛ n'ala sɔnn'a ma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arajo danaya la don o don an b'a tɔ walawala aw ye dolo kumaba naaninan ye alamisa dolo ye u ko o ma ko jupiter ale fana ye dolo ye min bɛ na ni samɛ de ye samɛ ɔ samɛ ale ni maloya tɛ kelen ye maloya b'i ɲɛ de la ɲɛ yeli karisa bɛ yan n'o tɛ n tun bɛ nin kɛ ɔ samɛ o bɛ dusukun ni farikolo de la karisa bɛ yan o a tɛ yan o n'i ye nin kɛ n'a nana mɛn dun a bɛ kɛ maloya dɛ donc samɛ bɛ dusukun de la samɛ bɛ farikolo de la nka maloya b'i ɲɛ de la a komi ne burankɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ n tɛ a ne bɛ se baara dɔ la dɛ mais komi burankɛ sigilen bɛ yan ne nana dɔn kɛ sisan dɔrɔn a bɛ kɛ maloya ye donc o ye maloya de ye o ti o ni samɛ ti kelen ye nka tuma min ni burankɛ wulila ka taa dɔrɔn o a ye cɛmugu bɔ balani na ɔ o nana taa fɔ burankɛ ɲɛna ko aa i burankɛ bɛ se dɔn na dɛ donc ale mago t'o la tuguni sa burankɛ tɛ yen kaban maloya tɛ yen nka maa dɔ bɛ yen samɛ bɛ a la o de ye samɛ de ye n burankɛ ɲɛna o a kɔfɛ o n fa ɲɛna n fa kɔfɛ o ne ti nin kɛ n'a nana mɛn dɔrɔn a bɛ gɛlɛya donc o de ye samɛ ye alamisa dolo b'o lase mɔgɔ de ma ɔ ni e ye alamisa dolo jɛn fan bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ samɛ tɛ k'i la quoi bon ni samɛ fana ma kɛ adamaden la tɔba i ka adamadenya de ye jɛn donc alamisa dolo bɛ na ni samɛ de ye an bɛna ko in teliya dɔɔni don nataw la an bɛna ko in cɛbɔ ka wagabɔ aw bɛna a bɛɛ faamu an sen bɛ kɛrɛkɛla bi dɔɔni o kɔfɛ ntɛnɛn dolo o bɛ da ale de kan ntɛnɛn dolo nasaramuru ko ma ko lune ale bi na ni hinɛ hinɛ ani makari ani kinikini o bi ntɛnɛ de la ɔ ntɛnɛ dolo de bɛ na ni ɲɛji fana le ye ɔ ntɛnɛ dolo in n'o de y'i sɔrɔ o de kama i bɛ se ka fantanya bɛ se k'i sɔrɔ i bɛ bese ta i bɛ marifa ta ka taa jɔ sirakun na k'a fɔ ni jakartatigi min bɛ na bi n b'a kun ci bi k'a ka moto ta mais tɛnɛ dolo min b'i la kama e b'a fɔ ko ah ne nana nin bugɔ san k'a faga n'a y'a sɔrɔla den fitini b'a kɔ dun bɛn'a sɔrɔ nin kelen de b'a fa bolo dun donc hinɛ bɛ na i la quoi i tɛ se k'a kɛ tɛnɛ dolo kama i bɛ taa fɛrɛ ni walimuso de ye nka ntɛnɛ dolo in kama i bɛ i bɛ jɛn i bɛ hinɛ ah ni mɔgɔ wɛrɛ ne ta sɔrɔ bɛ nin ko la donc i bɛ hinɛ tɛnɛ dolo b'a to i bɛ fɛrɛ wali nafolo ma i b'a fɔ a ni ne nana nin ta sisan donc tɛnɛ dolo de bɛ mɔgɔ bali ka se ka kojugu kɛ o de kama tɛnɛ dolo ye mɔgɔ bali hali ka kɛlɛ kɛ tɛnɛ dolo bɛ mɔgɔ bali ka na ni sonyali ye nka ni tɛnɛ dolo ye adamaden fɛn o fɛn jɛn ka i y'a jɛn a kalo la k'a jɛn a descendant na ascendant n'a san na i tɛ kɛ hinɛ kɛ mɔgɔ ye wa hali tɛnɛ dolo mana dugukolo fɛn o fɛn jɛn o dugukolo ye kasara dugukolo de ye hali i ka du tɛrɛ n'i y'a san ni ntɛnɛn dolo foyi t'a la kuma bɛ kɛlɛ de kɛ yen donc ntɛnɛn dolo jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka adamadenya la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra ntɛnɛn dolo la an bɛna ni araba dolo ye araba dolo o ye dolo ye min bɛna ni eh, a tɔgɔ yɛrɛ bonya yɛrɛ bonya ɔ a bɛ fɔ ko karisa b'a yɛrɛ bonya a bɛ fɔ ko karisa t'a yɛrɛ bonya donc karisa b'a yɛrɛ fusaya mɔgɔ so tan ma o ni karisa b'a yɛrɛ bonya mɔgɔw ma kelen tɛ karisa b'a yɛrɛ fusaya mɔgɔw ma ani karisa b'a yɛrɛ bonya mɔgɔw ma kelen tɛ dɛ n tɛ yɛrɛ bonya ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ t'a yɛrɛ bonya i b'a sɔrɔ i ka hɔrɔnya ma dafa mɔgɔ o mɔgɔ t'a yɛrɛ bonya i ka danbe ti dafa mɔgɔ mɔgɔ t'a yɛrɛ bonya i ti maloya mɔgɔ mɔgɔ t'a yɛrɛ bonya i tɛ hɔrɔn ye karisa da bɛ kuma bɛɛ la karisa bɛ ye yɔrɔ bɛɛ karisa bɛ ko bɛɛ kɛ o kɔrɔ i t'i yɛrɛ bonya donc a ka fɔ i ma k'i i b'i yɛrɛ fusaya o de man ɲi mɛ i b'i yɛrɛ bonya o de ka ɲi donc i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan a bɛ taa se butigi la ale bɛ taa sanni kɛ butigitigi fɛ donc ko ɲɛɲini fana bɛ araba dolo la quoi donc i b'a sɔrɔ butigitigi bɛ se ka warimisɛn dɔ segin ale ma bɔn ale yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ dɔrɔn fɔ ah nin ye mun ye ne ye sanni de kɛ dɔrɔn a bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye k'a sɔrɔ ale m'a faamu donc i ka kan ka ko de ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka jalakili kɛ misali la i ye jarakɛ den kolo ci jarakɛ nana i sɔrɔ k'a fɔ ale ka kan ka ɲininkali kɛ e de ne den bugɔ wa ɔ e y'a bugɔ a ye mun de kɛ a ye mun de kɛ jarakɛ kan ka kɛlɛ kɛ ou bien a man ka kɛlɛ kɛ mɛ ale t'o kɛ dɛ ale bɛ na dɔrɔn e de ne den bugɔ wa a yɔrɔ bɛɛ ale b'a kɛ e kan ɔ ko bɛ taa ɲɛɲini k'a sɔrɔ can na ale jarakɛ jalakila a den jalakila donc jarakɛ tun kan ka ɲininkali de kɛ fɔlɔ mɛ ale ma o kɛ donc ka se ka ko ɲɛɲini fɔlɔ k'i k'a kan o bɛ araba dolo de la donc o de bɛna ni yɛrɛ bonya ye ale bolo o de bɛna ni koɲɛɲini ni ko kɔlɔsi ye a bolo n'o y'i jɛ dɔrɔn ayiwa diɲɛ ko belebele dɔ taara ka i da an b'a kuncɛ ni wolonwulanan ye o ye tarata dolo de ye araba dolo ye mɛrikiri de ye tarata dolo o ye marisi de ye dugukolo bilenman ɔ o marisi nin ale ka jɔyɔrɔ ye adamadenya la fɛn wolonwula in na o ye maloya de ye nka maloya ni saamɛ ti kelen n y'o fɔ kuma daminɛ la mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ malo nka a tɛ saamɛ dɛ donc tarata dolo bɛ se ka ko dɔ dabila i ɲɛna mɛ i kɔfɛ a t'a dabila dɛ donc tarata dolo de bɛ na ni maloya de ye ahɔn i ɲɛ ɲɛna a bɛ maloya mɛ i ɲɛ kɔfɛ a tɛ maloya dɛ a bɛ kuma dɔ fɔ i ɲɛ kɔfɛ a tɛ se k'a fɔ i ɲɛ ɲɛna dɛ donc o de ye maloya ani saamɛ diferansi ye komi ɲɔ de ka ca wugu da la an bolo bi an bɛ aw fo k'aw bila yan bi ni ala sɔnna ma don nataw la n bɛna ko in sɛbɛkɔrɔ cɛbɔ cɛbɔ aw ye dolo kɔnɔ aw bɛna dɔn k'a fɔ adamadenya yɛrɛ bɛ se ka taga ni mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn cogo di i bɛ kun ni i yɛrɛ cogo di i bɛna dɔn diɲɛ ye ala ko ni mɔgɔ ko ye cogo min na e bɛna o dɔn an bɛ bɛɛ fo an bɛ sigili min kɔnɔ toujours o ye sigili Saturne de ye ɔ o san taamana ka don so min kɔnɔ bɛɛ bɛ Saturne jɔyɔrɔ dɔn n y'a fɔ a ye ko diɲɛ bɛ fereke min na bi ala ko ye tiɲɛ ye ala ko ti tiɲɛ ye kira ko ye tiɲɛ ye kira ko ti tiɲɛ ye bibulu ti tiɲɛ ye bibulu tiɲɛ ye kuranɛ ye tiɲɛ ye kuranɛ ti tiɲɛ ye walima ansariden aw de man ɲi sufiw de man ɲi sunamɔgɔ de man ɲi siya de man ɲi o kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi diinɛ ko ni danbe kow la an donna sigili kɔnɔ sabula an donna sibiri ka mara kɔnɔ n'an donna o kɔnɔ diinɛ ko bɛ bafoué donc diinɛmɔgɔw de ka kan ka hakili de sɔrɔ sisan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diinɛ fɛn o fɛn na ka daminɛ kerecɛnya silamɛya diinɛ fɛn o fɛn n'i bɛ ka ala de ɲini n'a ye i kɔlɔsi nin waati in na sabula an bɛ mara min kɔnɔ o ye diinɛ jugu de ye donc n'an tun b'o kɔnɔ diinɛmɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi de fanga tɛ diinɛ la nin waati in kɔnɔ dɛ fo 2055 ɔ en tant que an bɛ o kɔnɔ laadalakow de bɛ fanga sɔrɔ diinɛ kan o la yanni aw diinɛmɔgɔw yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na e de ta ye can ne de ta ye nkalon ye e de ye alijinɛ directeur ye ne de jahanama président ye olu minnu bɛ aw da dɛ aw y'o to yen bani a ka waati ɲini k'a dɔn ka tugu waati kɔ a bɛna tɛmɛ o ni ɲɔgɔn tɛmɛna ka kɛ o ni ɲɔgɔn tɛmɛna n'a ka di aw ye an bɛ se k'a san di aw ma mais an t'o kɛ bi an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Dolo karamɔgɔ hamadudu basi a jira da de fa to a ka bɔ ban kɔ mas n'an yɛrɛ sigiyɔrɔ ye furu ka jolifi la baro in bɛ kɛ ni kami san n ka jɛ sisɔrɔ fɛ yen wa sa kun